ndị be anyị akụkọ abịakwa ọzọ taa o luru ofu oge afụ ofu oge wee luo ofu nwaanyị na di ya wee bili fa amụtarọ nwa arọ na-agba fa amụtarọ nwa arọ na-agba fa amụtarọ nwa Nwaanyị a ife a na-ewute ya na-ewute di ya na-ewute ya na-ewute di ya ma fa nwechasị ndị oru na-ejeru fa ozi maka fa bụ nnukwu mmadụ n'obodo O- o wutekata ya ọ na-asị biko kedu ife ya mere ọ nọrọ ọ na-ekpelu chi ya sị ya biko nya nyenụ ya nwa nya nyenụ ya nwa nya nyenụ ya nwa na ụmụ nwaanyị ibe ya akọgbukwa nya n'ọnụ nya nyenụ ya nwa o wee ruo ofu ụbọchị anwa o wee na-aga ọ na-elute n'akụkụ ụkwa ụkwa wee daa wee sị ụkwa na ọ bụrụ na ọ ya-abụrụ ya nwa na ọkwa ya magbuo onwe ya na ya ya-ekenechasị chi ya ọfụma ụkwa wee ghọkwa nwa ụkwa aghọzịa nwa ụkwa wee sị ya na ife mere ya bụ nya emekatakwana kpọọ nya ụkwa nwa ọgbajiri ya agwakwana mmadụ na na- na o nweta- na o si n'ụkwa wee nweta ya sị ya emekatakwana kpọọ nya ụkwa nwa ọgbajiri nwaanyị sị kee ka nya esi nọkata wee gwaba mmadụ na ya nweta gị n'ụkwa ọ sị ya na ife ya jikwa agwa ya bụ na ụbọchị ọbụla mmadụ kpọrọ ya na e si n'ụkwa nweta ya na mbọsị a ka ya ya-ana sị ya biko na ya ma-ekwu wee kuru nwa ya naba ruo nwa wee tobe tobe tobe tobe na-etopụta ndị oru na-ene nwa anya a na-agbakili ani a na-eme nwa ka akwa a na-ekugharị ya oru eje ozi ọ nọkata wee ruo ofu ụbọchị nwa na-ama na-ama ọ na-etopụta fụ oge ịnụ di ofu ụbọchị nọkata ezigbo ọyị nwaanyị a bịa sị ya na nwa a ị kpọta nwa gị anụnwa na o nwesịkwa ka e si wee nụ mgbe ka e buru wee nụ ka ọ daa kezi ana nwa a maka na ọ dịrọ ka ife si n'obodo a ebee ka i si kpọta nwa a i gonata ọ sị ya biko nne na ya ya-agwakwanụ gị ọ sị ya kee ife ị ma-eji gwa ya kee ife nkini ya da akpa na ị ga-akwụ ya nụ ma ị makwa na ọyị gị na ya na-abụ ga-ebidokwa na ọkụ na-eche azụ ka unu bụrụ ọyị ya anaba na ya amarọ ka ya esi na-agwa gị ife niile ma ị ma-agwa ya nke gị nwaanyị elokata ife ya-eme kwa ụbọchị ọyị ya nwaanyị abịa na-agwa ya ife a, wee ruo ụbọchị o wee sị ya ngwa ka ya gwa ya ya gwakwana mmadụ ka ọ na-agwa ya ọ marọ na oru tacha nọ n'akụkụ aja na-ege fa maka na a sị na onye akụkọ na-aga n'ezi amarọ na iruro pu ntị oru tacha nọ n'ezi n'akụkụ aja na-ege fa wee sị ya na ọ kwa mbọsị na ofu ụbọsị ka ya na-aga ụkwa wee daa ya wee tie sị ọ bụrụ na ụkwa nyekwara ya nyekwara ya nwa na o nwere ife a na-eme eme ya ya emelụ nwa a ọ sị ya ewo obele si alịa makụọ ya sị ya ehe kịta ka ife adịba mma nụ o wee dịba o wee ruo ofu ụbọsị anwa e wee zibe oru ozi zibekwa ya ka e si ezi ezichasị anya elu ịtụtụ akwụ ịsa ọgba ịsa ite ịza ezi ịza ụnọ na ife niile ka ị ya-alụsị tupu ya anata afịa nna fa jebe ọlụ ugbo nne ya jebe afịa o jebezie afịa anwa oru jekata ozi jekata ozi ozi karịa ya ọ kpọọ nwa anwa maka na ife a na-akpọ ya bụ amụta mba eze amụta mba eze ya bịa nyere ya aka ka fa e, e, e, ka o nyere ya aka wee kpochaa ụnọ na ozi akarịa ya amụta mba eze nee ya anya rapụ ya jee gwuribe egwu n'ilo gwurikata egwu batakwa fụ na oru ka na-eje ozi oru sị ya bịa nụ nyere m aka jebe ozi o jerọ nyere ya aka ọ sị ya negodu nya nwa bụ mmadụ na-eje ozi ọ bụrụ gị nwa bụ ụkwa nwa ọgbajiri ga-anọ ebe anụwa ị ma eje ozi a na-akpọ gị nwa ee amụta mba eze wee maa na ife na ọ sị sị ekwuna na e kwugo ya wee binie bebe akwa wee gbapụ n'ụnọ gbalụ pụta zuo e, e, nwanne nne ya nwaanyị ka ọ na-abịa ọ sị ya hei Amụta mba eze, ebee ka ị na-eje? Ọ gụbara ya. Ife nne m na-akpọ m amụta mba eze. Gbansị, ife nna m na-akpọ m amụta mba eze. Gbansị, nya ka nwa oru nọ n'ụnọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajili. Gbansị. Ụkwa nwa ọgbajili anabakwa ebe o sitelu. Kene kene ọbịalụ ije.

zuo o- ofu ọyị ya ọyị ya sị ya hei amụta mba eze ebe ka ị na-eje n'anwụ niile a ọ sị ya ife nne m na-akpọ m amụta mba eze gbansị ife nna m na-akpọ m amụta mba eze gbansị ya ka nwa oru nọ n'ụnọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajili gbansị ụkwa nwa ọgbajili anabakwa ebe o sitelu kene kene ọbịalụ ije gbansị kene ọbịalụ ije kene nwa mama gbansị kene ọbịalụ ije kene nwa papa gbansị ididịgoligo ife ọnụ na-ekwu gbansị ọyị ya nwaanyị yọ bịa jide ya ọ gbụchanarị ọyị ya nwaanyị na-agbakwa wee pụọ wee fụ nne ya n'ụzọ nne ya sị ya amụta mba eze ebe ka ị na-eje Ọ sị, ife nne m na-akpọ m amụta mba eze gbaa nsị ife nna m na-akpọ m amụta mba eze gbaa nsị nye ka nwa oru nọ n'ụnọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajili

masị nne ya ọ bịa jide ya ọ bịa jide ya ọ gbụcharụ nne ya wee gbaba nne ya chụgide ọ chụtara ya chụgide ọ na-elute n'ukwu ụkwa ha ligorokwa ghọrọ ụkwa nne ya wee bela akwa naba mgbe o ji na-eluzi ụnọ ọ bụ na oru agbafugo o nwezi onye fụbara ya anya ọzọ wee bụrụ ya bụ ife ahụ a na-asị gị debe ife ị ga-ekwu na ekwukwana maka na ọ ga n'ezi amarọkwa na ilulu okwu ntị dịba ya akọchakwa m nke a onye mazụkwa ka ọnụ ya si dị n'ife ọ ghọtara na etu ọ ga-esi wee dozie ya bụ okwu tinyekwala anyị na n'ime ebe anyị ga-etinye akụkọ a na unu na-ekwu okwu maka ya, akụkọ ọzọ akụkọ na-abịa anyị amara na a na-aghọta ife a na-ekwu ngwanụ ka ọ dịnụ